bon wala bon an bɛ tɛ an ka tɛmɛ o kan quoi mali farafo kan jumɛn bɛ yen nin ye eh, a tɔgɔ fila ka bɔ kɔnɔ komi filakaw aw bɛ di donc arasa yɛrɛ ka bi ye filakaw ka mitini ye j'espère que donc o caman bɛ yen nɔ o caman caman wala donc filakaw ka mitini bɛ daminɛ a tɛ mɛɛn non dɔw nin jɔn ye ka misɛn non non non non bon n y'a faga n y'a faga o kan quoi madu ka journal n y'a faga o kan n to o kuma tɛ fɔ bilen kuma n y'a faga o kan mɛnna donc o debaw bɛɛ banna mɛnna voilà ee ka yira jama bɛɛ lajɛlen na maliyɛn den bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔla la surtout mali kɔkanna tɛ dɛ kɔnɔla la le 27 le 27 o ye arasa ka procès le 27 bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba denmisɛnnin kan mali o an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la arasa bɛ se mali la le 26 inshallah arasa bɛ bɔ new york kɔnɔ arasa bɛ bɔ new york A bɔ New York le 25 donc le 26 a bɛ jigin Bamako le 27 lundi lundi prochain voilà lundi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la inshallah maliyɛnden bɛɛ lajɛlen welelen don donc nin ye fila musow bi ta ye an bɔra an ye new york kɛ ka bɔ new york ka taa washington donc an bɔra yen nɔ nin sisan nɔ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan eh, arasa yɛrɛ guide ale dalen don a dalen don fila donc fila musow ani fila cɛw foli belebele b'aw yɛrɛ ye tu vois filaka bɛɛ lajɛlen eh, mɔnɛbɔdenw aw bɛɛ lajɛlen foli belebele b'aw ye amerikɛnw toujours amerikɛnw bɛ fo parce que amerikɛnw arasa tara ameriki ka na a dɔnna ameriki ye dugu min ye hali ameriki wulu ani jamana wɛrɛ wulu tɛ kelen ye surtout o mɔgɔw kɔni tɛ se ka kɛ kelen ye Ouais, j'ai. Mhm. Ouais, tu vois, o mɔgɔ kɔni tɛ se ka kɛ kelen ye tu vois donc américain bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen an b'u fo u ye arasako in kɛ cogo min na u ye maliko kɛ cogo min na donc an y'a ye i sɔnna o i ma sɔn o i bɛ sɔn américain ye tu vois i sɔnna américain o i ma sɔn i bɛ sɔn tu vois non voilà u y'a kɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a kɛ ka kɛ jugu sɔn pɛrɛn yɛrɛ dan ye tu vois non voilà depuis mali yɛrɛ kɛra mali ye mɔgɔ ma deli ka taa ameriki hali dɔnkilidala tɛ taa ameriki nin cogo la amerikɛnw bɔra cogo min na arasa nɔfɛ non a ma deli ka kɛ yɛrɛ donc an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo caman caman donc fila fila muso bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen ka bɔ lɛndidon lɛndidon an ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribinali la tu vois non bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ tribinali la donc arasa bɛ jigin arasa yɛrɛ ka mitini bɛ yen ni n bɔra yen nɔ n bɛna mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɔ vitibɛ la n'o ye abdu ɲangi tu vois komi n bɔra k'a ka vidéoni dɔw ye sisan voilà a yɛrɛ ko ko ale ale nenina kalo duuru eh, après n tigɛ ok abdul ɲangi ko ten ko k'ale nenina kalo duuru ko donc k'ale bɔra sisan nɔ ɛ non abdul ɲangi problème t'a la sa k'ale bɔra sisan nɔ k'a fɔ ko ko a bɛna a yɛrɛ lajɛya ka mɔgɔw ka biw bila ka mɔgɔw ka vocaliw bila jɔn de y'i bali k'i t'a bila i bɛ tila ko wayi ko non k'an ka kɛlɛ in dabila an ka kɛlɛ ninnu dabila an ka an ka jɛ an ka kɛ kelen ye i ni ɲamɔgɔden de bɛ kɛ kelen ye i ni mɔgɔw kɔni bɛ kɛ kelen ye ne kɔni tɛ tu vois non an ka kɛ kelen ye ko foyi tɛ ni arasa de bɛ ala ye dan arasa furadama ma deli k'i tɔgɔ fɔ kuma bɛ yen nɔ de o ne ma deli k'i tɔgɔ de mɛ arasa da kɔnɔ fan si ko a bɛ mɛ e de sigilen don mais problème fana yɔrɔ min na mɔgɔw ma ko kelen faamu dɛ f'an fana k'o faamu arasa ka di ne ye dɛ a ka di ne belebele ye mais a ka di abudu ɲangi ye ka tɛmɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kan arasa ko ka di abudu ɲangi ye ni maliyɛn den bɛɛ lajɛlen wa a bɛ abudu ɲangi bɛ arasa fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan Ouais, c'est ça n'o Abdou Niang ka kuma ninnu n y'a bɛɛ jateminɛ mais mais n'a bɛ arasa wele n kɔrɔ arasa n grand frère o problème t'o si la n'i y'a ka kuma ninnu jateminɛ tellement que cɛ ka d'a ye kojugu mais i b'a dɔn ni mɔgɔw sari fɛn dɔ bɛ yen bilahi arasa ye su dɔ de boli Abdou Niang kan a su in boli cogo juguyara kojugu a ye su dɔ de boli a kan o de bon arasa bɛ ni arasa ye su boli i kan i b'i yɛrɛ ɲininka quoi n'a sɔrɔ sari mun de b'e la ka yala de Abdou Niang b'a yɛrɛ ɲininka ten de sun arasa furadama ma e tɔgɔ fɔ sun y'i terikɛ arasa fa ye i b'a dɔn mɔgɔ min surtout mɔgɔ min taa ne fa nɔfɛ mɔgɔ min ne fa ka di ne terikɛ ye n'o ne fa ka di jago an vraiment ɲininka teriya sama a bɛ ɲangi nin bɛɛ ye sayi nin bɛɛ de ye sayira mais i bɛ taa sɔrɔ arasa ye jogo dɔ de ye a ɲangi la ka méfier ɲangi la yɔrɔjan sinon ne b'a dɔn ne yɛrɛ b'a dɔn ne danni ne y'a confirmer k'a fɔ bilayi arasa ka di ne ye mais arasa man di ne ye ka tɛmɛ ɲangi kan arasa ka di ɲangi ye cogo min na ɲangi yɛrɛ b'o dɔn wa ne yɛrɛ b'o dɔn tu vois non mais i yɛrɛ ko de ko n'an bɛ taga ɛɛ ko kuma caman caman e e wuliko ta arasa donna kaso la e de wulila k'i jɔ a donna tan nɔ e de wulila k'i jɔ n'a y'i diya si k'i jɔ i ka tilen k'i jɔ a donna kaso la o i bɛ fɛn dɔ kɛ dɔ ye bi mais e ni ala ni kira cɛ e ye nin ko ninnu bɛɛ kɛ arasa ye e fana bɛ se k'a fɔ e ni arasa ka jɛ jɛ kɔnɔna la a ma deli ka ko ɲuman k'e ye hali ko ɲumannin kelen a m'o k'e ye i dun t'o fɔ an ɲɛ na n'a sɔrɔ a ka juguman juguman dɔrɔn de ser'i ma ɲumannin kelen a ma deli k'o k'e ye i t'o fɔ mɛ don o don e de bɛn'i sigi wala arasa mɔgɔw bilara i la kalo duuru jɔn ye jɔn bila i la jɔn ye jɔn ne de ko ne de danni y'a fɔ belebele ne de y'a fɔ piyan wa n yɛrɛ tun t'a dɔn k'i bɛ luwanse la koyi ɔ ne kun b'a dɔn n t'a dɔn k'i bɛ luwanse fila kɛ ko mɔgɔw de bɛ kɔfɛ yan nɔ olu de bɛ olu de bɛ wari bila ka taa d'e ma e ni ala ni kira cɛ jɔn de bɛ wari bila kɔfɛ yan nɔ olu de bɛ wari bila ka taa d'e ma olu de bɛ mɔbili san olu de ye kilimu don i ka so la ɔ ne ye kilimu ko kuma in fɔ o depi a wagati n ye kilimu ko kuma in f'i ɲɛ na ja kilimu lege kun b'i la sinɔn ne ye kilimu ko kuma in fɔ n ko n bɛ kilimu n ko n b'o d'i ma bilayi ne yɛrɛ tun b'a san n yɛrɛ pɔsi kɔnɔ wari la k'a d'i ma a ma se mɔgɔ ka di o ne y'o fɔ o lege kun b'i la ɔ mɔgɔw de bɛ wari bila ka taa d'e ma mɔgɔw de bɛ telefɔni kuraw san ka d'e ma mɔgɔw de b'a kata nɔ ɔ ni e m'olu diɲɛ ye kuma fɔ mɔgɔ minnu b'o fɛ yen ne belebele filɛ ni e m'olu ta fɔ i bɛ jɔn de ta fɔ sisan nɔ ko mɔgɔw wulila ka t'e kama ko e ka kɛlɛ dabila mɔgɔ minnu wulila ka t'e kama k'e ka kɛlɛ in dabila mɔgɔ minnu wulila ka taa i fɛ yen ni e ma bɔ ni video e n'olu aw bɛɛ ye ɲamɔgɔdenw aw si tɛ halala ye n'aw ma bɔ ni video ninnu ye i bɛna bɔ ni video filanan min ye n yɛrɛ k'o titiri f'i ɲɛ na i jilaja dɛ a ka kɛ o ka kɛ yariko ye ka yariko ye n'a sɔrɔ i bɛna bɔ ni yariko ka video de ye k'u ye ko o ni muso de bɛ hôtel la hun o ko tɛ dɛ n'a y'a diya hali n'a sɔrɔ n'a ye yariko ye diya n'a y'a diya a bɛ taa muso mugu minɛ hôtel la bien hôtel yɛrɛ kɔrɔ ne ma ma faransi fɔ yan nɔ mɛ mali la n'i y'a mɛn ko cɛ ni muso bɛ hôtel la o kɔrɔ mugu minɛ tɛ ok problème t'a la bon n'a sɔrɔ Walasa e ma fɛn dɔ de faamu i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ko mɔgɔ minnu b'a fɔ ko cɛkɔrɔba ka muso a fɔra de ko wa aw kana muso kɛ an ka baara yɔrɔ la wa hali sini an ka biro kɔnɔla tɛ olu ta tɛ anw de ta don an malidenw an ka biro kɔnɔla tɛ mɔgɔ si ka jɛnɛya kɛ yɔrɔ ye biro kɔnɔla tɛ mɔgɔ si ka jɛnɛya kɛ yɔrɔ ye mɛ n'i ma ɲɛ i ka jɛnɛya kɔ hôtel bɛ fan bɛɛ fɛ taa hôtel ta aw ka taa ɲɔgɔn baro yen nɔ e de y'i ka wari sara ka don hôtel la n'a sɔrɔ ko yariko i taara mugu minɛ de kɛ hôtel la hali sini a bɛ mugu minɛ yen nɔ hali sini sɔgɔma a bɛ mugu minɛ yen nɔ ɔ n'o ni y'a sɔrɔ o tɛ n'a sɔrɔ a ye mugu de minɛ baara yɔrɔ la o dɔw bɛna n'o an bɛ min da yariko yɛrɛ ka yariko b'o ye o mɛ ni baara yɔrɔ tɛ fɔ fɔ hôtel problème t'a la dɛ kana bɔ ni hôtel hôtel mugu minɛ yɔrɔ ye k'o yira u la yan dɛ barisa o y'an ka baara ye barisa ne b'a dɔn e abudulayi e ta tiɲɛna sayi sisan nɔ i donna gorobinɛ ka système de la i fana bɛn'i kunkolonin bɔ bɛɛ ka page sanfɛ sini i bɛ préparer sini don jumɛn sini mercredi wala non jeudi don mi invité i bɛ na n ka page sanfɛ komi aw kɛra n'o de fɔ aw ɲɛna k'aw bɛna kelen kelen aw bɛɛ bɛ kɛ jugu sago ye yan nɔ kelen kelen barisa n'i ye leaderba yɛrɛ n'i ye leaderba ye k'i bila hali ni arasa anw bɛ cogo min na ni arasa y'a yɛrɛ kɛ ten don o don dɔrɔn voilà aw kunkolonin bɛ bɛɛ ka page sanfɛ kelen kelen kelen awɔ n b'a f'i ɲɛna ɛɛ arasa ye kalo duuru n bɛ k'a nɛni i ju ta ka bɔ yen jɔn y'i nɛni anw de ne de y'i nɛni kalo duuru kalo duuru kalo duuru kalo wɔɔrɔ n bɛ k'i nɛni a e après mun wɛrɛ i bɛ tila ka mun wɛrɛ kɛ k'e to geribuya la tan nɔ e de bɛ tan nɔ n'i ka i jamana kan dabila ka bɔ an da la i ko ko wa ko non ko mɔgɔw de bɛ ka fɛnkɛ san ka d'i ma mɔgɔw t'a ka san dɛ n'aw ni wari de t'aw bolo aw bɛ mɔgɔw wele a telefɔni ko bɛ na dɛ a ayiwa fɛnkɛ kilimu tɛ n fɛ yen dɛ ayiwa n'aw m'an dɛmɛ k'an ka moto ni falen n k'a ka mɔbili i ni san aw ni ala ni kira cɛ aw ka baara t'o di nin y'aw bɛɛ de ka baara ye kelen kelen mais ne belebele de bɛ n tɛgɛ kɔrɔta n mago tɛ mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ ayiwa nin diya nin diya nin diya o de o dɔrɔn de b'an cɛ quoi tu vois non e bɛ sɔrɔ n'aw sigi ko wa e ye kɛlɛ min kɛ arasa nɔfɛ e ye kɛlɛ min kɛ i bɛ taa sɔrɔ e ye kɛlɛ dɔ kɛ arasa nɔfɛ arasa fana ye dɔ kɛ e nɔfɛ o a ye min kɛ e nɔfɛ mun na e t'o fɔ arasa furadaba dun bɛ e tɔgɔ fɔ a tɛ tɔgɔ a e yɛrɛ ka temps t'a bolo yɛrɛ e ka temps yɛrɛ kisɛ kelen yɛrɛ tɛ arasa bolo yɛrɛ e fana e bɛ luwanse la wagati min na e ma sɛbɛn fo e yɛrɛ faden sago i bɛ tila k'i sigi don e yɛrɛ bɛ tila fɔ wa mɔgɔw de bɛ n ka luwanse wari sara donc n'o o mɔgɔw o ye mɔgɔ minnu bɛ ka luwanse wari sara dɛ mɔgɔ minnu b'i ka luwanse wari sara dɛ olu bɛɛ bɛ gouvernement de fɛ hali n'a sɔrɔ u bɛ yan nɔ de u bɛ gouvernement de fɛ tu vois non u bɛɛ bɛ rpm de kɔnɔna la donc o mɔgɔ minnu b'i ka loyer sara ni rpm taara don o don ne kali mansa la i bɛ geribu palani i b'a ta i bɛ taa kɛnɛmala la i bɛ taa i ka loyer i ka loyer sara i bɛ taa ɲini e ni ala aw ni ala ni kira cɛ ninnu dɔw bɛ se ka kɛ leader ye cogo di cɛ an ka ɲɔgɔn bonya jamana in kɔnɔ dɔɔni sa o taara dangadenya de don wa fana abudu ɲangi bɛ luwanse sara la a bɛ ka luwanse wari ɲini a bɛ ka isansi kɛ mɔbili la ko ɲini so jɔlen t'a bolo fɔlɔ kilimu tu vois non kuran wari fana abudu ɲangi loyer wari yɛrɛ a b'a yɛrɛ a yɛrɛ ko ko malo bɔrɔ k'u b'o jigin ale fɛ yen donc fana ninnu b'o la wagati min na bon arasa dun tɛ jɔrɔ ni nin si ye arasa b'a yɛrɛ ka so loyer ko t'a la foyi ko t'a la laga ko tɛ baara ko tɛ tu vois non nafolo bɛ yen cogo min na nafolo bɛ yen ɔ anw ye dangadenw de ye anw b'o arasa in de to yen min man kan ka kɛlɛ kɛ ka taa an tugu aw bilakorow nɔfɛ cogo di sa k'an kɔni y'o kuma de fɔ o de fana man di dɔw ye an b'o to yen cogo di kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na kɔngɔ bɛ na ni ni ni mɔgɔ minnu sadi rpm ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛla la n'olu ma wari bila ka taa d'e ma e ka dumu e ka malo bɔrɔ san k'o dun abdu ɲang e ka malo bɔrɔ san n'olu ma se k'e ka loyer sara don min na n'i ka loyer ma sara kalo min na i bɛ bɔ bɛ fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye awɔ cdr mɔgɔw b'a ka taa an ba hali sini cdr mɔgɔ an bɛ yan n'i y'a gosi ka na an bɛ tila k'i gosi ka segin o kɛ a tɛ e da min b'i kun o da kelenw de b'an kun yan nɔ i b'anw gosi ka na an bɛ tila k'i gosi ka segin n'a ye cdr anw cdr kɛledenw bɛ ten de n'i nana n'an ye cogo min na an bɛ segin n'i ye o cogo la ten n'i y'a d'an ma cogo min na an b'a di wa i b'i jilaja ni vo ni vogali barisa ne filɛ ne ko n ko n bɛ adamaden minɛ ni vogali ni video ye i bɛ taa sɔrɔ a vogali duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin de bɛ n bolo mɛ n'i ye vogali kɛ a kana dan kelen ma dɛ i bɛ na ni mɔgɔ kelen mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen n'i bɛna n'u ka vogaliw ye i bɛna na saba naani de ye pour que wala an ka don a tigi ye mɔgɔ min ye mɛ n'i taara yariko i ka video kelen ta ka na k'o taara ka go mugu hôtel la hali sini a b'a mugu ɛɛ n'i tilara baara la i sɛgɛnnen arajo baara la i taa gomi aa belebele ne yɛrɛ sɛgɛnnen mɛ kamalenkɔrɔ sɛgɛnnen baara la mun b'o o sɛgɛn bɔ aw yɛrɛ kan k'o faamu ɔ ko yariko i taara ka go mugu hôtel la o tɛ a taara mugu hali sini wa hali sini sɔgɔma ɔ ni yariko yɛrɛ taara t'a mugu ne t'a dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ min fana bɛ yen n'o fana taara t'a mugu n'u m'a mugu arajo so kɔnɔ ka ban u m'a mugu mali biro kɔnɔ f'u y'a mugu hôtel de la u y'u ka wari de bɔ ka taa go ta k'a mugu hôtel la ko go ko minɛri don a minɛri yɔrɔ n'i kɛra hali 17 ans et demi 17 ans et demi ye minɛri ye san tan ni sadi san tan ni wolonwula ni sadi san tan ani wolonwula ni kalo kɔnɔ eh, kalo joli sadi kalo kɔnɔntɔn ni tile kɔnɔntɔn o bɛɛ ye minɛri ye dɛ wa hali na hali san tan ni saba mun y'a se hôtel la mun y'a se ni hali i yɛrɛ ko ten k'u y'a labɔ kogo fɛ hali n'a kogo tɛ dɛ a k'a labɔ ɲɛgɛn co fɛ a ka taga n'a ye hôtel la k'a mugu yen o foyi tɛ s'aw ma o ye yariko ye n'o go de kunko ye n'o bɛnna o go ma kaban o y'o bannen de ye o y'o bannen de ye tu vois non ɔn n'o bɛnna o ma kaban o y'o bannen ye kana se n'o video y'an ma yan dɛ na ni video wɛrɛ ye sinon n'i sera o ni n ye n kali mansa la n'i sera n'o video ye n ma yan nɔ k'a fɔ ko wayi ko nin de don n bɛ ko n bɛ sari n bɛ ko sirila i ɲɛ tɔgɔlen dɛ min talen don kalamɛnɛ fɛ dɛ a bɛ tourner ka n'i jɔ net tu vois non i dakɔnɔ ɲin de a bɛɛ bɛ sigi ɲɔgɔn kan kelen kelen kelen kelen i dakɔnɔ la a bɛ dilan donc i bɛ fɛ ka na ni video min ye k'o ye yariko ta ye k'o taara ka go mugu hali sini a b'a mugu n'a m'a mugu arajo so kɔnɔ ka ban f'a y'a mugu f'a y'a mugu yenfɛla de la a y'a mugu a ɲɛna a mugu hali ni n yɛrɛ tilara an ka video la sa ni n ni su min bɛnna n b'o minɛ ka t'o mugu taara da ye eh, donc problème t'a la donc an bɛ tɛmɛ ka taa aw ni ala ni ka cɛ aw yɛrɛ aw ye nin yɔrɔ ninnu jateminɛ dɛ aw ye nin jateminɛ dɛ si si ya donc a ye nin jateminɛ kosɛbɛ donc abdu ɲangi ninnu mɔgɔ min bɛ luwanse la daya ne da jangun tɛ ne b'e kalama mɔgɔ min bɛ luwanse la sari a bɛ luwanse la a ka malo bɔrɔ dɛnnen don mɔgɔ de la sadi telefɔni ko dɛnnen don mɔgɔ de la sadi sadi hali ka kiredi ko dɛnnen don adamaden la nin bɛɛ bɔra nin ma bɔ nin tɛ ne ka kuma ye dɛ nin ye ɲangi yɛrɛ de ka kuma ye aw fa de bɛ ne belebele la ko ne bɛ n to n yɛrɛ ma ka taa n tugu kɔ k'o bɛ kɛ ne ka lidɛri ye k'o bɛ k'o bɛ kɛlɛ kɛ ko ka fantanw ka droit d'u ma o tara an bɛ taa diɲɛ fan jumɛn ko de banna o wagatiw de tɛmɛna barisa fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ i n'a fɔ kabara ninnu tile ninnu ni fɛngɛ o wagati i n'a fɔ ee, wala olu wagati nin na olu olu ka fantan o yɔrɔ fantanw de tun ye hɔrɔn ye olu tun bɛ saya de wusa ni maloya ye mɛ sisan n'i ye fantan min ye lidɛriya la mm, mm, mm, a b'aw kɛ bile ye dɛ ka tani ɲini ka tani ɲini k'o bila kun a bɛ ka tani de ɲini dɔrɔn k'o bila kun tu vois non n'i ye fantan min ye leader la dɔrɔn o bɛ ka tani de ɲini dɔrɔn k'o bila kun ne bɛ n to n yɛrɛ ma ko ne bɛ taa to abudulayi ɲangi ɲɔgɔn denmɔrɛli ninnu n'o ye a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ mamadu ninnu dɔw ko ko wayi k'olu bɛ k'an ka leader ya hali sini arasa hali sini sɔgɔma arasa arasa y'an ka leader ye wa n'a ye arasa diya muso kelen tɛ dɛ fila tɛ dɛ a k'u minɛ dɔrɔn barisa hadamaden n'i b'i ka tan na wagati min na i bɛ minɛli kɛ o wagati de la o tɛ a k'u minɛ bi a b'u minɛ sini e y'a pɛrɛ mun wɛrɛ mɛ an ka kuma min bɛ bɔ a da kɔnɔ dɛ wa kuma bɔ a da kɔnɔ k'i sigi k'i sigi arajo gansan na k'a fɔ wa ye u bɛ ka fantanw ka dura dura ka tanni nɔ ka ka tan u bɛ ka fantanw ka wari dun nin aw ni nin man kan ninnu bɛ ka jamana wari siɲɛ ta an tɛ n'o ye dɛ arasa bɛ wuli de ka taa hali burusi kɔnɔ dugu la a tatɔ la f'a hinɛ bɛ don i la aw ni ala yɛrɛ cɛ mɔgɔ minnu bɛ arasa la yɛrɛ kɛ vie jumɛn de bɛ arasa la bi sa k'a fasa hali vie yɛrɛ t'a la boîte la taga wo hali ka taa restaurant na nin si tɛ arasa la a y'o bɛɛ k'anw de kama e b'i sigi i fadenw ka wari deli la problème t'a la i ka compte numéro ci n ma sini n bɛ 50 euro envoyé i ma quoi non sini bɛ wayi wayi 50 euro a bɛ bɛn joli ma sefa la dɛ n'o ka ca wa tan valeur n bɛ wa tan ci a ma quoi ne tun t'a dɔn k'i bɛ balo nin balo cogo nin na aw bɛ e bɛ balo nin balo cogo na e bɛ ka loyer sara tan e ni e bɛ muso balo tan k'e bɛ tila ka n'aw nɔfɛ kɛlɛ kɛ dangadenya de don wa a fɔ i bɛ taa wari minɛ k'an feere i bɛ taa wari minɛ k'an feere aw t'o ɲɛfɔ an ɲɛna joona siwa nɔ aw bɛɛ bɛ taa wari de minɛ ka sɔrɔ ka n'anw feere ka sɔrɔ n'aw sigi da baarabaya nɛndumanya la dɛ awɔ foyi tɛ ne ni kɔrɔ arasa cɛ dɛ tellement arasa ka di jo ye ka a ka d'a ye a ka d'a ye arasa ka di abdu ɲangi ye cogo min na f'a taara fo ka fo arasa fa ka so ka terikɛ arasa fa ye a b'o majamu a b'o majamu a b'o majamu a bɛna ɲini ka ko kɛ o ka sari a bɛna ɲini ka k'u ka a tɔgɔ bila kɔnɔ a bɛna ɲini ka o ka finamoro ye tu vois non a bɛna ɲini ka a bɛna ɲini ka a sari waati dɔ tɛmɛna a bɛna ɲini ka kɛ bacili ka finamoro ye mɛ problème t'a la o bɛɛ o bɛɛ ye mɛ arasa mago tɛ nin si la i ye n fa tere o arasa o ni jamanajɔ de nana wala an bɛ ɲɔgɔn ta yen de mɛ n'a y'a ye seere t'i la jamanajɔ la a b'i su hali sini seere t'i la u ko dɔ b'i kɔnɔ a b'i bila kote la dɔ wɛrɛ tɛ o sinɔn fɛn donna ni arasa cɛ o fɛn ma don an cɛ o o foyi tɛ s'aw ma don o don e de da b'a la ko arasa sinɔn arasa furadama deli k'a fɔ ko ɲang a barisa a mago t'i la ci wɛrɛ b'a lamini o tɛ kelen panan o bɛ faransi tagaw ni ameriki ameriki turunaw la e ka tan t'a bolo funteni mina ni k'i faga i ka arajo so kɔnɔ alihamudulilayi minnu ye kilimu san ka d'i ma i ka don i ka so kɔnɔ a diyara n ye kojugu ko n ka foli b'u ye mɔgɔ minnu contribuera hali kun ka fɛnɛ fɛnɛ kun kan ka zɔn bila ka taga pour que i ka se ka kilimu don i ka so kɔnɔ tu vois non i kun bɛ kilimu don i ka so dɔɔni ɔ aw fana de bɛna ko wa ka bɔ esuruki n ko an kun tɛ n kun tɛ nin bɛɛ kalama o n na n ye kali mansa la n'i ye aburuɲɛ sari aburuɲɛ ninnu filɛ hali ni mɔgɔ kɛmɛ b'u nɔfɛ dɔrɔn u bɛ taa u bɛɛ feere aw bɛ bali ko la wagati min na u ye etazi wuli anw kɔ kan ɛɛ n'o de ne ye nin fɔ dɛ n ko fantanden ka liti a bɛ taa min anw ye fantanden minnu bɛ liti an b'olu de dɛmɛ k'olu suteni ka taga barisa an b'a dɔn an ye fantanden ka liti bɛ taa min taa miliyɔn miliyɔn mugan muganw ni miliyɔn bi sabaw minɛ an kɔ kan k'anw feere ka taga banagabugu lɛndi don banagabugu le 27 banagabugu an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sari bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ banagabugu tribinali yɛrɛ da la ka banagabugu yɛrɛ k'a ci pep ka banagabugu yɛrɛ sari ka banagabugu minɛ pep fo banagabugu hali dugutigi yɛrɛ b'a dɔn ni sɔgɔma sari lɛndi sɔgɔma depuis 6 heures wagati bɛɛ lajɛlen k'i tilen fɔ banangabugu banangabugu sari tribunali da la dɛ ka taa u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ de jiginna dugu in kɔnɔ le 27 bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taga ɲɔgɔn sɔrɔ banangabugu da la n'o ko fɔra mɔgɔ min kɔ fasojɔ sari e ala ni arasa ee non la ayi non arasa bɛ don kaso min na non ee c'est à dire e b'anw tɔ su ta yen yɔrɔ de la yen nɔ o b'an tɔ su ta yen de wa non ee jɛnɛ sogodogo walayi bi abudulayi ninnu gerebu fila ma tɛmɛ o kan a yɛrɛ bɛ n'i sigi walayi ne nimaniya minnu bɛ yan fɛ dɛ sɛgɛ ɔ awa keyita n t'a dɔn n'i tulo bɛ n na dɛ ko in tɔ kɛra ko in tɔ kɛra ko kɔfɛmɔgɔw de bɛ wari de komi ameriki fana ka fisa ni faransi ye n'a fana ma ɲɛ ko ne fana bɛ mɔgɔ deli wari la n bɛ amerikɛnw deli ɔ amerika aw tɛ ɲa ma dɔrɔmɛ kelen kelen ni min se ye min ye komi o de bɛ ko in na sisan eh, awa keyita ɔ aw fɛnɛ aw tɛ ɲa ma barisa ja ja u bɛ u bɛɛ bɛ wari minɛ la u bɛ ka zutɔ abudu ɲang n b'i deli a kɛ ala ni kira kama sadi i ka journaliste diplôme nin dɛ a bila poubelle la a bila a bila poubelle la n'i ye diplôme kɛ ka kalan kɛ ka diplôme kɛ a diplôme a ma mago ɲɛ e ye o ma se k'e ka denbaya balo f'e ka denbaya bɛ balo e de bɛ mɔgɔw wele ayiwa aw tɛ ɲama i b'a dɔ fɔ madu de ma madu madu ma sinɔ e ja e ta ka jugu n'o ta ye yɛrɛ b'a bɔ ni yɛrɛ ko awɔ k'ale ta bɛ bɔ kɔfɛla de la ale ta bɛ bɔ yanfɛla de la mɔgɔw de ye nin san ka d'a ma ka tila ka layi kalabanci mɔgɔw k'i kalabanci den ye de mun y'i yɛrɛ kɛ kalabanci ye ko wa k'u ko k'a ka takisi ta k'a b'a jɔ n'o ye kɔfɛla nin na an bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi kɔfɛla nin na nɔ surtout mɔgɔ minnu b'a kɛ mɔgɔ e filɛ ka minnu fɔ dɛ minnu bɛ kariya ka kɛ ka wari ta ka d'i ma ka fɛngɛw d'i ma fɛngɛw d'i ma amerikɛnw don dɛ sinɔ faransi a yɛrɛ satalaw tɛ dɛ faransi faransi tɛ dɛ faransi tɛ mɔgɔ musalaka o la dɛ faransɛ min bɛ wari d'i ma u ka wari ta yɔrɔ a t'olu yɛrɛ bolo yɛrɛ olu yɛrɛ ma tila u ka so sosaraw ni ka firigo lafa la olu ma tila u la o sanko ka d'e ma yan fɛ faransi ka wari dilen b'an ma a tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ dix euros kan koyi u n'a cayara dɔrɔn vingt euros mɔgɔ min bɛ se ka kariya dɔrɔn jɛnɛ sogodogo belebele de pari dagantigi belebele layilayilala taburunya ninnu bɛɛ bɛ gɛrɛbuya la diɲɛ bɛɛ ta nɔ de sadi aw bɛ bɔ aw bɛna sa aw bɛna kelen kelen aw bɛna aw yɛrɛ dama kelen kelen n tɛ faransɛ deli dɛ n tɛ faransɛ deli faransɛw ni fara aw ka wari ma a y'o kɛ aw ka sow sara aw ka a y'o kɛ aw ka sow sara aw ka aw ka firigow lafa ne ko de ko amerikɛnw amerikɛnw wala barisa ko in tɔw de ye sisan nɔ malifara sari malifara ko in tɔw de ye sisan sari ne ne ma ko in ne ne e cɛ belebele fɛnɛ mɛnna n kunfɛ yan mɛnna n kunfɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de da virement ma ka wari minɛ fan bɛɛ fɛ abudu ɲang yɛrɛ bɔra ale ka telefɔni ɔ ne ma ka si kɛ telefɔni san na o don na ne bɛ telefɔni san na o kɛ amerikɛnw dero simaga a y'a hakili to n yɛrɛ la ha yanni n bolola n bololankolon ka bɔ ko in na walayi bilayi pala jaja ee malo bɛ ta ka da malo bɛ san ka d'a ma u bɛ malo bɔrɔ san ka di abudu ɲang ma a yɛrɛ de b'u wele ko ayiwa n'an b'a lajɛ sa de malo malo n ka malo bɔrɔ jiginna telefɔni wa de min ye telefɔni nin abudu ɲang bolo

jɔ ka telefɔni a bɔ Barbès de ka na soixante euro telefɔni ninnu aa soixante euro telefɔni ninnu dɛ Barbès deux puces bɛ don min na u yɛrɛ b'a fɔ ten o k'an bɛ ora an bɛ Orange don ka malitɛli don o dɔ de b'a bolo yen nɔ ɔn k'a ka fanu a ka fanu n'a kanubagaw olu de b'o bila ka taa d'a ma ɔn jɛnɛ sogodogo mali farapo aw bɛɛ lajɛlen n b'aw bɛɛ deli Abdou Niang bɔra a bɔra degun b'a da la a y'o ta a y'o yira jama la ale bɛ luwanse la kelen degun min bɛ Abdou Niang na dɛ a bɔra a y'o ta a bɔra a y'o yira jama la a bɛ luwa a bɛ luwanse la kelen a ka luwanse sɔrɔ ɔ k'anw don anw tunkarankew anw don a sara a ka telefɔni sɔngɔ anw tunkarankew anw don ale ka malo bɔrɛ anw tunkarankew ne ye nin fɔ n ko ninnu bɛ a bɛ garibu plan ta o de filɛ nin ye ta donc a ka gere garibu plan dɛ ne y'a fɔ n ko nin bɛ garibu plan ta nɔ donc Abdou Niang filɛ nin ye donc a bɔra a ka degun yira tunkaranke bɛɛ lajɛlen na aw kana jigin Abdou Niang na ale ta ye min ye a y'a ta ɲɛfɔ k'a bɔ a la pewu fasoko tɛ dɛ fasoko u bɛna la fasoko ka da ye mɛ ka to ka fɛnw d'a ma aw ka to k'a dɛmɛ dɛmɛ n'a ka so saraw n'a ka so saraw la tu vas voir a bɛ baara kɛ radio so ninnu na wari man ca o a sara bɛɛ lajɛlen han a tɛ tɛmɛ publicité dɔrɔn de bɛ wari caya sinon sara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ sara a tɛ tɛmɛ n t'a dɔn nka sefa o tɛ a sefa waa wɔɔrɔ waa wɔɔrɔ ou a cayalen ye waa seegin n ye n kali mansa la wa o yɛrɛ ye joli ye han cinquante euro ou soixante euro e cɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko nkalon ma ye o yɔrɔnin na i b'i miiri k'a fɔ ko sɛgɛn dɔɔnin bɛ afiriki quoi kalo bɛɛ lajɛlen i b'a baara c'est à dire wa wa 40 000 francs quoi kalo bɛɛ lajɛlen ou 50 000 francs ah non Abdou Niang mais n'i ka bonya mais n'i ka bonya ye n y'a bɛɛ lajɛlen kɛlɛ de tun ye nin ye donc kɛlɛ yɛrɛ Abdou Niang ka kɛlɛ yɛrɛ jo kɛlɛ bɛɛ lajɛlen de tun ye de ɔn ne t'a dɔn dɛ ni Ras tun b'i ka so sara de n'a y'a ban o ma ɔn n'aw bilara ɲɔgɔn na ne t'o dɔn ne t'a ne y'a taara ni Ras tun b'i ka so sara n'a y'a ban o ma donc ko bɛɛ lajɛlen ye ne t'a dɔn mais problème foyi t'a la donc a ye dɛmɛ kɛ pour que aw ka dɛmɛ lase Abdou Niang ma téléphone kɔrɔ bɛ mɔgɔ min bolo a y'o d'a ma yen nɔ eh, kamera kɔrɔ bɛ mɔgɔ min bolo k'o bila ka taa di Abdou Niang ma a y'a d'a ma a bɔra k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tunkarankew an'ale ka fanu de jɔlen don n'ale ka malo n'a ka sukaro ale ka kuransɔngɔ kilimu minnu donna ka so a bɛɛ bɔra kɔfɛ a wariw bɔra kɔfɛ a mɔbilinin Toyota dɔrɔgubanin min b'a bolo sisan nɔ a bɛɛ bɔra kɔfɛ a nɔ de tu vois nɔ Abdou Niang bɔra k'a fɔ ko wariw bɔra a nɔ de aw problème t'a la k'aw de b'a dɛmɛ ne dun b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ tɛ rpm mɔgɔw dun tu vois nɔ olu minnu bɛ yan nɔ rpm mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen n bɛ n bɛ to a la bi a ka dɔn k'a fɔ ko don dɔ la n bɛna a kama ala tɛmɛ yɛrɛ cɛ in tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔnɔ

et montre a bilahi tɔngɔ gaspa ani mɔgɔ damadɔ quoi tu vois mais ne yɛrɛ ne ma mɔgɔ de jɔlen a la k'a fɔ ko sadi mɔgɔ ne ma mɔgɔ de jɔlen ye nin mitini kɛnɛ kan k'a dɔn ko ko nin mɔgɔw sadi i bɛ kala ta ka sɛmɛ min yɛrɛ la quoi fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ mɔgɔ minnu t'u dɔn olu de t'u dɔn quoi ne yɛrɛ ye tɔngɔn in jɔlen ye dɔrɔn a bɛɛ vin minna

cɛ damadɔni n'u ye u ni kiyatu kiyatu ko a la a tɔgɔ kiyatu sidibe n'u ye n'u ye dɔrɔn i dabali de bɛ ban quoi ninnu bɛ dabaya kumaw fɔ ka mɔgɔw neni n y'u ka fotow bɛɛ capture k'u lajɛ u bɛ dabaya kumaw fɔ k'i clasher k'i lajɛ mais n'u jɔ kan ka na cɛya kɛnɛ kan sari i b'u ta dɔrɔn k'u kɛ cogo nin dɔ la quoi hali u tɛ mɔgɔ kan sari u tɛ foyi bɔ quoi mais n'u sigilen dabaya kuma la i dabali bɛ ban quoi sari sari an kana ɲɔgɔn nɛgɛ quoi c'est à dire fɛn dɔ bɛ dimi don mɔgɔ la ni arasa ko yɛrɛ tun tɛ video kɛ yɛrɛ ne bɛ ɲɛ bɔ a la mais ni arasa t'u bolo u b'a su don bɛɛ asa n dusu ka bon mɔgɔ dɔ bɛ mara ko ka la an bɛ t'i minɛ dɔrɔn k'i a k'i b'a dɔn mais an tɛ se ka arasa to an tɛ ka to arasa to dun bolo quoi aw ni ala ni kira cɛ aw ka tɔngɔ tɔngɔ in ne ye tɔngɔ in yɛrɛ ye n'i miiri nin ma ka n'a ka vin minda ye vin minda min yɛrɛ bɛ nin kun sadi vin sadi i b'a dɔn ni bana bɛ adamaden na i kunsigi bɛ kɛ i n'a fɔ fila kunsigini ni bana jɔr'i kan tɔngɔ in kunsigini bɛ ten de wa sadi bana bana y'a nagasi jɔ ee gulɔ fana y'a ka ko ban a kunsigini bɛ hali sadi hali n'i tur'a la dɔrɔn a bɛ bɔ a yɛrɛ ma quoi ɔn i b'olu dɔw wala sadi adamaden dɔw yɛrɛ bɛ yen u ta tiɲɛna sadi u ta yɛrɛ de tiɲɛna u bɛ fɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kow ɲɛ olu fana bɛ fɛ k'u ko tɔ bɛɛ juguya quoi sadi k'a tɔ bɛɛ tiɲɛ quoi bilahi mɔgɔ mɔgɔ u ta de tiɲɛna u ta tiɲɛlen kɔfɛ yɛrɛ de dɛ u bɛ fɛ ka arasa ko ye arasa yɛrɛ fana bɛ fɛ ka mɔgɔ minnu lakunu olu bɛ fɛ bɛɛ ka sa bɛɛ ta ka tiɲɛ déjà sinon mɔgɔ mɔgɔ filɛ quoi k'u taara mitin na bilahi a bɛɛ taara ka gulɔsɔngɔnin nɔfɛ a dɔ k'a bolo u bɛ n dɔn u bɛ n dɔn u bɛ n dɔn fo n'a kɛra isu ɲamankolon dɛ nkalon ma a tɛ gulɔ min dɛ isu ɲamankolon b'a kɛnɛma mais a tɛ gulɔ min dɛ voilà a tɛ gulɔ min n b'o confirmer aw ye mais mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ yen a bɛɛ vin tala biɛri tala heineken tala a bɛɛ ye a dɔ k'a tɛgɛ kɔrɔta u bɛ n dɔn n b'u dɔn a bɛɛ lajɛlen vin u bɛɛ taar'u ka e ala n ko n bɛ ninnu dɔn a bɛɛ taar'u ka vin sɔngɔni de nɔfɛ kelen kelen tɔngɔn in yɛrɛ guloki dɔ b'a la sari i b'a fɔ ko mɔgɔ min yɛrɛ bɔtɔ don sari i b'a ko sari i yɛrɛ b'a fɔ ko algérie tagala quoi i bɛ faransi ni duloki mɔdɛli ninnu i bɛ ne ye ninnu dɔw lajɛ ka ye sari n ye ninnu dɔw lajɛ n dabali bɛ ban quoi bilayi i bɛ ninnu dɔw lajɛ k'olu fana bɛn'u da sago fɔ arasa ma mais i b'u kɛ n kɛrɛfɛ dɔrɔn n k'u minɛ dɔrɔn ka sin k'u ka ko ban quoi min bɛ kɛ mɛ k'a sɔrɔ u tɛ foyi fana bɔ o kan o de b'i dabali ban u ka ko la u tɛ foyi de bɔ u bɛ nin da baarabaya nin bɛɛ kɛ dɛ mɛ i tɛ tigɛ i t'i i t'i sen fili u kɔnɔ wa u tɛ se ka foyi mɛ n'u ye message écrit la arasa don ta awɔ karisa ni classe ta a donna ta vive karisa nɔgɔ mɛ problème t'a la n bɛ tɛmɛ e ka tɔngɔ tɔngɔ n bɛ n'ale kama video e ni e ni ga ga n b'aw ta don kelen comme aw ye commentaire kɛla n'o ye n b'aw ta don kelen direct n b'aw ta don kelen mais eh, ɲama la ne danni ne fana b'aw bɛɛ lajɛlen deli nkalon ma ye dɛ abudou ɲangi problème degun y'o degun b'a kan bi o ye arasa ka degun ye degun bɛ arasa kan bi abudou ɲangi kan bi bɔn ne t'a dɔn fɛn min don sinɔn ne yɛrɛ tun bɛ se ka arasa deli cogoya bɛɛ lajɛlen na k'a deli yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ delili min don ka mɔgɔ caman danga ka arasa deli pour que a bɛ se abudou ɲan ka arasa ko ka di cɛ kojugu ni mɔgɔ sari mɔgɔ ni mɔgɔ diyar'i ye cogo dɔ la i b'a dɔn hali sunguru tigɛyɔrɔ la mɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ka d'i ye ko muso in ka di i b'a fɛ k'a furu i b'a fɛ k'a sunguru tigɛ o n'a y'a ban i bɛ nkalon mɔdɛli bɛɛ ta ka d'a la a tɔ kɛra o de ye sisan ko in tɔ bɛɛ y'o de ye sisan nɔ c'est-à-dire tellement que jo b'a fɛ k'i ma gɛrɛ arasa la cogo bɛɛ la arasa y'a vire mɛ a b'a fɛ k'i ma gɛrɛ a la a bɛ nkalon mɔ a bɛɛ y'o mɔgɔ kelen de ye kati 24 pare n'i y'o lajɛ a ye taa kati 24 ka kunu video video lajɛ a ka bi ta lajɛ b'a ye pare dusukasi de b'ale bila kuma dɔw la surtout an maliyɛn denw an bɛ ten de o n'an dusukasira an bɛ ko dɔw kɛ ka tila ka suma abudou ɲangi i ko ko a min dabila o bila dɛ fo finibɔ fo nɛrɛbɔ fo kaburu n'i ye ɲɛ k'i su n ye n kali mansa la fo kaburu n bɛ wari d'i ma n bɛ mɔgɔw wele u bɛ wari di yan n bɛ tila ka wari anvoye i ma bilahi n bɛ tila n bɛ tila k'i gosi ka d'a kan fɛnɛ komi i yɛrɛ ko ten ko i balo sirilen don tunkarankew de la ala ka barika don tunkarankew la hali bi ala ka barika don tunkaranke bɛɛ lajɛlen la surtout new yorkukaw new yorkukaw ala ka barika don u la faransikaw espagne italie ala ka barika don tunkaranke bɛɛ lajɛlen na hali an balima minnu bɛ libi libi yɛrɛ libi yɛrɛ problème n tɛ se ka n da don a la barisa libi yɛrɛ n'i y'o fɔ e ala mɛ a ka an ka tɛmɛ a kan comme o émission tɛ nin ye quoi n tɛ n da don o fana la quoi mɛ ala ka barika don bɛɛ o bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ye ko aw a siri minnu bɛ yen n'aw t'a fɛ ka arasa nin y'aw ɲɛ la ɛɛ aw b'a ye piyan aw bɛ barisa aw filɛ nin ye n'aw bɔra arasa kama tellement que danga b'aw kɔ aw ta tiɲɛlen don aw mago sara aw ta yɛrɛ de tiɲɛna saraka sari hɛrɛ yɛrɛ de t'aw farisogo la ɛɛ hɛrɛ de t'aw farisogo la koyi n ye n kali ala fɛnɛ ma dɔn aw da sɔrɔ gorobinɛ bolila ka taga mali la a taara foto ta ni ekɔliden dɔw ye o y'a n taara n'o ye association yɛrɛ gorobinɛ bolila tellement ale ta yɛrɛ ale ta laban ale ye boli ka taga mali la a y'a wusu ale nɔfɛ ale ye boli ka taga mali la a bɛ taa nouvelle wɛrɛ ɲini ka na n kɔ mais tellement que danga bɛ ninnu kɔ quoi tellement que danga b'u kɔ hɛrɛ yɛrɛ de t'u farisogo la n'u donna arasa kama ko ko la a si tɛ diya u la a si de tɛ diya u la quoi tu vois non kati fɛ nin ka taa a ma diya ale la a buruɲangi filɛ nin ye bi gorobinɛ ta ale ye boli ka taga mali la yɛrɛ yɛrɛ ale ka ko banna yen nɔ tu vois non problème foyi t'a la donc an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo caman caman eh, rendez-vous ye lundi ye lundi 27 banangabugu la donc rendez-vous ye lundi don ye lundi donc bɛɛ lajɛlen welelen don ka bɛɛ lajɛlen wele banangabugu yɛrɛ tribunal yɛrɛ da la c'est à dire non banangabugukaw yɛrɛ banangabugukaw aw pɛrɛn dɛ hmm, giriman de b'aw fɛ yen giriman giriman yɛrɛ de b'aw fɛ yen lundi don tu vois non girimanba de b'aw fɛ yen tu vois ne y'o fɔ aw ɲɛna n k'aw ka taa barika ɲini n'aw taara barika ɲini aw bɛ sɔrɔ k'arasa gosi n'a taara barika ɲini ni barika b'aw la ka ban sari aw bɛ se arasa la wa sinɔn aw ka si mɔ a tɔ ye den mɔ ye si mɔ a ye wari min a tɔ ye den wa buɲa bɛ nkalon min tigɛ e cɛ ni cɛ bɛ nkalon tigɛ la mɛ jagoya ka nkalon tigɛ wa parce que ale bɛ nkalon ta yɔrɔ min na a ɲɛ ɲɛ sari kote kelen kuwa mɛ ɲɛ t'a bɛɛ ye kuwa sabu sira o de bɛna ka nkalon tigɛ wa a bɛ nkalon min tigɛ ɲa bɛ nkalon min tigɛ kabako don wa non gorobinɛ a gorobinɛ bolila a taara mali la ale bolila ka taa réfugié mali la joona ɲamala yala yala lakɔliden dɔw nɔfɛ tile fila nin na tu vois non o si t'a ɲɛnabɔ a t'e la dɛ a t'e la fɔ maliyɛn dangaden bɛ t'e lamɛn yen nɔ a t'e la fɔ minnu bɛ t'e lamɛn yen nɔ dɛ a t'e la o e bɛ aw bɛɛ b'aw si kɛ k'aw si kɛ manamanako manamanako la nɔ k'a fɔ k'aw bɛ aw bɛɛ ta bɛ tiɲɛ kelen kelen kelen kelen kelen cɛ o cɛ y'i tugu arasa nɔfɛ a jɔn de ma malo mɛ mɔgɔ min yɛrɛ ta n'o fana n'o fana bɛ ka na ni saraka sarakatɔ min bɛ ka na sisan nɔ n'o fana cɛ tɔgɔ ko mun yɛrɛ sumayila sumayila si sumayila sisɔkɔ sumayila sisɔkɔ n'a bɛ ameriki dɔrɔgutala kɔrɔ in ameriki wagabɔnba in wagabɔnba kɔrɔ in ale kun ye wagabɔn de ye ale kun ye dɔrɔgu sari dɔrɔgu wa erowini wa kokayini wa nin kun tɛ fa si la sari a yɛrɛ b'a dɔn sa a nimanana sa a nimanana ka sɔrɔ ka taga don ala ko la k'a bɛna a yɛrɛ kɛ mɔgɔ nasiyɔni silamɛni dɔ y'anw bolo sa k'a fɔ k'a donna tan a bɔra tan ee e tɛ yan e bɛna faama wele yan nɔ ne y'o f'e ɲɛna dɔrɔn e k'i sadi komi e bɛ new york kɔnɔ yen nɔ n kɔnɔ ne de ye belebele ye e ye jɔn ye n bɛna bɔ ne ye i ye jɔn ye muso b'i bolo wa muso t'i bolo wa n bɛ nin bɛɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n t'a dogo i la dɛ muso b'i bolo wa muso t'i bolo wa n b'a ɲini k'a dɔn e ye mɔgɔ sugu jumɛn ye i bɛ mun de kɛ i bɛ nin kɔmi i bɛ bitigini feere la yen nɔ ala ka bitigini ala ka bitigini feere ala k'a diya i la mɛ anw ka fasojɔko i da bɔ a la i da bɔ an ka faso barisa aw bɛɛ y'a nafigi aw ne ma cɛkɔrɔba yɛrɛ n'i ye cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba wa cɛkɔrɔba kunnankow fana de bɛ taa bila arasa la dɛ sinɔn cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba ko ala y'i dan ala y'i dan fasojɔ kama fasodenw k'i bonya e b'i ta kɛ tɛgɛrɛ fɔ de ye sa awa arasa ye k'i ta kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ dɔrɔn mɛ barisa e tɛ dɛ arasa ni i denw ani i mɔdenw de ka siniɲɛsigi dilan sinɔn n'a dan o ta na anw ye dangaden de ye n'a danna arasa yɛrɛ ma arasa ka arasa ka mun de dilannen tɛ a ka mun de kun dilannen tɛ arasa ka mun dilannen tɛ sa an ka ɲɔgɔn ɲininka ba ye ɛ a tɛ luwaye sara a bɛ da kilimba fɛ i ma gosi aa arasa wa arasa bɛ mɔgɔw sara kalo la n ye kali masa la a bɛ mɔgɔw sara kalo la bilahi arasa bɛ mɔgɔw sara kalo la baarakɛla b'a bolo a b'olu sara kalo la ee abdul ɲang ɔɔ ale ka kilimu avanterew de y'a sara avanterew de ka kilimu don i ka so la wa avanterew de bɛ malobɔrɔ don i ka so kɔnɔ wa avanterew de bɛ tila k'i ka kuran sara avanterew de ye mɔbili nin san k'a di i ma i yɛrɛ ko tɛ dɛ mɛ avantere minnu don barisa tellement ka dunya ye cɛ ninnu bɛɛ kalabanci mɔdɛli dɔw ye olu fana b'anw kɛ bili n'o nka aw bɛ taa ko ninnu ko malilamɔgɔw video bɛ janya malilamɔgɔw bolo olu ta olu ta olu t'aw dɔn mɛ anw minnu bɛ yan nɔ aw ka manamanakan fɔ ne t'a dɔn aw bɛna fɔ ka mɔgɔ min lasɔn aw ye quoi ne yɛrɛ c'est à dire quoi aw bɛ bɛtini dɔw de lasɔn aw ye olu bɛ se k'u sigi dɔrɔn awɔ ne ta ye tiɲɛ ye a dɔrɔn on s'en fout an b'a dɔn aw ye mɔgɔ nasiya minnu ye o aw bɛ balo cogo ni min na ne fana balo n bɛna dɛn amerikɛnw de la sisan parce que ameriki fana bɛ faransi ɲɛ n yɛrɛ y'o confirme o komi ko in solo tamani aw kana jigin mɔgɔ si kana jigin mɔgɔ la dɛ ko in tɔ kɛra nafigiya de ye sisan bɛɛ bɛ k'a baloyɔrɔ de ɲini ne yɛrɛ ko abudulayi ta ye telefɔni ye amerikɛnw bɛ dɔɔni di ne ma ne fana bɛ dɔɔni di abudulayi ma ko in bɛ kɛ ten sisan nɔ de o ni amerikɛnw ye n mago tɛ faransɛw ta la dɛ n yafara faransi n yafara aw ta ma n yafara aw ka fɛn bɛɛ ma a y'aw ka so sara k'aw ka firiko lafa wala aw ka firiko lafa aw ka so sara wala sinon mɔgɔ si m'aw bila yan nɔ awa keyita awa keyita bala de dagabanamuso aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ awa keyita fila kɔnɔ ni arasa yɛrɛ ka mitini bɛ yen filakaw donc a ye bɔ aw ka taa sali aw ka taa sali in cɛci donc n'o bɔr'a la rendez-vous ye le 27 ye lundi an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ banankabugu la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen cɛkɔrɔba musokɔrɔba hali denyɛrɛnin bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ banangabugu la lɛndi lɛndi don an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ banangabugu la banangabugu tribunal la bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ lɛndi don wala lɛndi don arasa bɛ jigin mali la arasa bɛ bɔ le 25 a bɛ décoller New York le 26 a bɛ jigin bamako dimasi dimasi a bɛ jigin bamako lundi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la n'o bɔra min na aw bɛ to direct la donc n'aw taa yen nɔ ni min bɔra o la donc an b'o yira ɲɔgɔn na ci ba nɔ donc bɛɛ lajɛlen welelen don CDR cɛma CDR min bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali la hali n'i bɛ se k'i déplacer ka bɔ France yan nɔ ka tag'a bɛn n'o ye problème foyi t'a la i welelen don tu vois donc nin yɔrɔ la ko ko in ye an bɛ musolakaw fo hali bi musolakaw musolakaw an bɛ musolakaw fo donc an ka foli belebeleba bɛ musolakaw ye faransi musolakaw u ka foli bɛ yan nɔ jɛnɛ sogodogo dagabanamuso a ka foli bɛ yan bala den dagabana den a ka foli bɛ yan nɔ donc ee, an b'an balimamuso bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen fo ee, kuwɛtikaw sinikaw tanzanikaw kɔnate k'a fɔ fo tanzani hali somali maliyɛn minnu bɛ yen nɔ hali basharu ka jamana kan n'a sɔrɔ maliyɛn bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ diɲɛ fan o fan maliyɛn bɛ fan o fan itali o ɛsipaɲi o ee, maliti o ee, alimaɲi o aw bɛɛ lajɛlen belebele ka foli bɛ mali mali kɔnɔ mali kɔ aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ surtout surtout amerikɛ musow amerikɛ musow bɛ fo dɛ foli belebele kan ka kɛ amerikɛ musow yɛrɛ de ye u ka foli belebeleba de bɛ yan u ka foli caman caman de bɛ yan tu vois non voilà barisa n'i bɛ fɛ ka taga hali tunga na taga hali ka taa bɔ mɔgɔ ye visite la n'i bɛ fɛ ka vakansi duman kɛ ka diya don mɔgɔ bolo n'i kun da ameriki kan i ka vakansi bɛ diya ala ka ameriki taga nɔgɔya Abudu Ɲangi ye eh, ala ka ameriki taga nɔgɔya Abudu Ɲangi ye walayi bilayi awa eh, a y'a lajɛ aw ka aw bɛɛ lajɛlen a y'a lajɛ min se eh, invitation aw k'a ci Abudu Ɲangi ma pour que hali ni ameriki tɛ pour que a bɛ se ka taa yala cogo min na somali dɔɔni sinon n'i kɔni taara furakɛli la marɔku a kana kɛ i hakili la k'i taara k'i taara vakansi la mɔgɔ tɛ vakansi kɛ marɔku dɛ parce que ka vakansi marɔku ninnu ni alizeri ninnu fɛn kɛ i dan y'i ka hotɛli da la de ye dɛ suraka tɛ mɔgɔ jɛ ɲɔgɔn ye tu vois non ɔ i bɛ taa ameriki ninnu de la olu de b'a diya amerikiw de b'a diya donc rendez-vous ye le 27 ye an bɛ ɲɔgɔn bolo solo tamani aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan mali farabu aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan voilà mali farabu i ka foli belebeleba bɛ yan rendez-vous ye le 27 27 voilà Banankabugu voilà rendez-vous y'o ye lundi don an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Banankabugu la bɛɛ lajɛlen CDR membre malien den CDR ko yɛrɛ tɛ malien den hɔrɔn den malien den ɲɛnama bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Banankabugu la hali Abudu Ɲangi fana invitélen don yo lala lala ko tɛ ten n'i nana n bɛ se ka iPhone dɔ bila ka taga d'i ma quoi parce ne filɛ komi i yɛrɛ ko k'i jatigiw ko in ye jatigiko ye ne fana jatigiw ka ca donc n b'a lajɛ n bɛ iPhone dɔ bila iPhone dernier yɛrɛ han dernier dernier n bɛ dernier de bila n bɛ série dernier de bila ka taa d'i ma i ka chinois téléphone deux puces min fil'i bolo nin ye i b'o bila i fana b'o di i ka wala n t'a dɔn i fana b'o di peut-être baarakɛlanin dɔw i bɛ taa diɲɛ wala i ka n bɛ iPhone d'i ma i ka chinois téléphone i b'ale di kati 24 ma wa tɔ kelen dɔ nin bon baba komi baba fana ka position ka ɲi n'aw ta ye dɔɔni bon donc i b'o di jɔn yɛrɛ de bɛ yen nɔ sisan u tɔ kelen ye jɔn ye sa yakuba de guide wa yakuba de guide non non komi ale ala y'ale jarabi kɛ vɛsi ye n bɛ solo tamani ka vɛsi kɔrɔw dɔ bila ka taa di yakuba de guide ma ne ne b'aw bɛ se k'aw bɛɛ kɛ fɛn ye k'an to yan n bɛ se k'aw bɛɛ kɛ fɛn ye k'an to yan ala y'u musow ni fɛn kɛ jɛnɛ sogodogo jɛnɛ sogodogo mariyam magalu ani aminata ture n b'oli bila olu ka finikɔrɔ ninnu ani aminata sɛnbara olu ka finikɔrɔ ninnu n b'oli bila k'oli kɛ barikɔn kɔnɔ ka t'o di aw b'o tila musow ni ɲɔgɔn cɛ a jɛnɛ sogodogo eh, jɛnɛ sogodogo mɔgɔ min da yɛrɛ bɛ bɔ mɔgɔ min da yɛrɛ bɛ bɔ tunkara tunkara ye o i b'a dɔn tɛ se ka fini san muso ye dɛ donc i bɛ n ka foli eh, jɛnɛ sogodogo i bɛ aminata wele solo tamani i yɛrɛ muso i muso b'a la wa rendez-vous ye 6 heures 30 ye i muso b'a la donc abdul ɲang ye muso ani yawari giri muso donc aw b'a fɛ aw muso ka finikɔrɔw bila ne b'u di barikɔnnatagalaw ma an b'u bila barikɔn kɔnɔ ani talon aw bɛ talon k'a la dɛ aw bɛ talon k'a la donc aw bɛ talon k'a la abdul ɲang ni muso n bɛ n jɔ n'o ye ne bɛ jɛnɛ sogodogo n y'a ɲini fɛ i ni aminata ture ani mariyam magalu ani aminata sɛnbara donc n y'o ɲini aw fɛ quoi aw b'aw ka fini kɔrɔ ninnu aw b'o fara ɲɔgɔn kan donc n b'o bila barikɔn kɔnɔ k'o bila ka taa di abdul ɲang ma ɔ telefɔni kɔrɔ ninnu ɛɛ solo ka telefɔni kɔrɔ ani malifarabu ka telefɔni kɔrɔ k'o fara ne yɛrɛ ta kan kelen bɛ di ma a ye n ka video lamɛn dɛ kelen ma ka tila cogo de fɔ a ɲɛna n'a sera abdul ɲang video in lamɛn dɛ n b'aw ka fɛn in tila cogo de f'i ye dɛ n'a sera mali la aw kana taa kɛlɛ kɛ a nɔfɛ dɛ non ni n ma n sara aw la tan abdul ɲang ni kati 24 ani yawari giri u bɛ kɛlɛ fɛn ninnu nɔfɛ aw kana kɛlɛ kɛ a nɔfɛ dɛ han non tu vois donc n bɛ n sara aw la tan de i k'i sara hadamaden na o de ka ɲi tu vois donc n bɛ n sara aw la tan non ni minɛn ninnu sera yen non i bɛ dɔ di kati 24 ma ka dɔ di yakuba de guide ma ka dɔ aw i yɛrɛ muso ni muso bɛ minnu bolo i bɛ jɛnɛ sogodogo ni aminata ninnu i b'olu ka fini kɔrɔw tila olu ni ɲɔgɔn cɛ barisa faransi ka finiko tɛ yen donc i b'o kɔrɔlen tila olu ni ɲɔgɔn cɛ tu vois non donc an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo caman caman aw kana kɛlɛ kɛ ninnu n'aw ye kɛlɛ kɛ fɛn ninnu nɔfɛ an tɛ fɛn wɛrɛ bila ka taga dɛ donc nin y'a komi aw ka bana fura dɔnna ne tun t'a dɔn k'aw ta ye fɛnko ye n y'a fura dɔn ka ban an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn bolo caman caman dɔw fana b'u insiste cogo cogo cogo ko olu ta ligne na mais n tɛ mɔgɔ ta ligne na an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ n tɛ mɔgɔ si ta ligne na o ye sini an bɛ ɲɔgɔn ta donc salamaleku salamaleku danni de pari rendez-vous ye rendez-vous ye lundi ye lundi ye 6 heures 30 maliyɛnden bɛɛ lajɛlen welelen don banankabugu la bɛɛ lajɛlen welelen don banankabugu la arasa bɛ jigin banankabugu kɔnɔ ka bɔ ameriki fɔ banankabugu a bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ yen donc bɛɛ lajɛlen welelen don an bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan